moni ana nonse ndabweranso ine bambo ali ndi phunziro lina la tsiku la lero lero mutu wake ndi samueli alankhulira mulungu vesi lathu loloweza likuchokera pa 1 samuel 12 vesi yake ya 22 pamene akunena kuti chifukwa cha dzina lake lalikulu kudamkomera yehova kukuyesani inu anthu ake ayekha lero tiphunzira kuti mulungu ali okondwa kuti wandipanga ine kukhala mwana wake kodi mudakhumbapo mutapanga kanthu kena ngakhale kakhale kokhumudwitsa kwa amayi anu abambo anu kapena aphunzitsi anu ana a israeli adapangatu izi kwa mulungu Ana a Israeli adagwirizana kuti akuyenera atsogoleredwe ndi mfumu m'malo mwa Mulungu. Ankafuna kukhala ngati mitundu yomwe adayandikana nayo. Kotero iwo adapita kwa Samueli ndi kukamufotokozera iye kuti adziwitse Mulungu kuti iwo akufuna mfumu. Samueli adalankhula ndi Mulungu ndipo mulungu adawapatsa sauli sauli atatsogola israeli ku nkhondo napambana anthu adali okonzeka kuchita chikondwerero chokhala ndi mfumu yawo tiyeni tipite ku giligala adatero samueli kwa anthu onse titha kukalonga mfumu ndi kupereka nsembe kwa ambuye samueli mfumu sauli ndi anthu onse adasonkhana kuchita chikondwerero iwo adapereka nsembe komanso adalambira yehova samueli wokalamba komanso waimvi adayitanitsa anthu onse nawawuza akhale chete kenako adayamba kuyankhula Mulungu wachita monga momwe mmafunira.
Samueli adayamba kuyankhula. Wakupatsani mfumu kuti ikhale mtsogoleri wanu. Onani, ndili pamaso panu, ndinali mtsogoleri wanu kuyambira ubwana wanga. Ndiwuzeni, kodi ndinayamba ndakunamizanipo? Kodi ndayamba ndakuberanipo?
ayi anthu adayankha titha kunena moona mtima kuti simunatinamizepo kapena kutipweteka
chabwino samueli adayankha
tsopano khalani tcheru ndi kumvetsera ndikukumbutsani zabwino zonse zomwe mulungu adachitira inu makolo anu komanso azigogo anu pamene yehova adali mfumu yanu samueli adawakumbutsa mmene mulungu adatuma mose ndi aroni kuti akatsogolere anthu kuchoka ku aigupto ndipo anthu adakumbukira mukukumbukira momwe israeli adayiwalira mulungu napembedza mafano
samueli adapitiriza kulankhula yehova adawapereka m'dzanja la sisera kuti akhale akapolo kodi anthuwo adachita chiyani ali ku kapolo adapempha yehova kuti awapulumutse ena mwa anthuwo adayankha adalonjeza kuti azitumikira ambuye enanso adayankha izi zimachitika mobwerezabwereza
samueli adawakumbutsa
nthawi zambiri israeli amayiwala yehova napembedza mafano ndipo amakhala akapolo ndipo nthawi iliyonse iwo amati talakwitsa tikhululukireni tidzakutumikirani ambuye nthawi zonse ambuye amawakhululukira ndi kuwapulumutsa tsopano samueli adapitiriza mwapempha kuti mukhale ndi mfumu ndipo ambuye wakupatsani si nthawi zonse muzakondwere ndi zomwe mfumu yanu izakufunseni kuti muchite lemekezani mfumu yanu koma khalani okhulupirika kwa ambuye nthawi zonse tsopano dikirani muone zomwe ambuye ati achite ino ndi nthawi yokolola

samueli adafuulira kwa yehova ndipo tsiku lomwelo mabingu anagunda kumwamba ndipo mvula inagwa yochuluka zedi ndipo anthuwo adasonkhana pakamodzi atanyowa atazizidwa komanso ali ndi mantha tipulumutseni adatero kwa samueli tinalakwisa kupempha kuti tikhale ndi mfumu
musachite mantha samueli adayankha mokoma mtima chifukwa cha dzina lake lalikulu kudankomera yehova kukuyesani inu anthu ake a iye yekha anthuwo adali ndi chimwemwe atazindikira kuti mulungu adali wokondwa kuti adawasankha kukhala anthu ake ndipo zidawapangitsa kumva kukoma mkati mwa mtima wawo munalakwitsa samueli adayankhula komabe ndinu anthu a mulungu ndikupemphererani ndipo ndikhalabe nanu kuti ndikuphunzitseni momwe mungatsatire njira yabwino kumbukirani nthawi zonse kutumikira ambuye ndi mtima wanu wonse osalambira mafano
pamenepo anthu osankhidwa a mulunguwa adamva kukoma adalonjeza kuti adzakumbukira zabwino zonse zomwe mulungu wakhala akuwachitira